'Sé muinín agus ceangal a chothú an téama don chlár i mbliana. Tá an clár samhraidh ceaptha chun a bheith ina eispéireas taitneamhach do dhaltaí agus do bhaill foirne araon. Ba cheart an raon gníomhaíochtaí a bheith ag teacht leis an téama i mbliana agus ba cheart deiseanna le haghaidh rannpháirtíocht dhaltalárnach shúgrabhunaithe a sholáthar iontu. Is féidir leis sin cabhrú le scoileanna an díriú a bhogadh ar shiúl ó aon bhraistintí easnamh agus cur ar chumas daltaí taitneamh a bhaint as an am i láthair agus a bheith dóchasach faoina bhfuil i ndán dóibh trí mhuinín agus ceangal a chothú. Tabharfar clár nua Scoileanna Speisialta isteach mar threoirthionscnamh i mbliana chun a chinntiú go leagfar fíordhíriú ar thacaíocht a thabhairt do scoileanna speisialta. Tá an clár sin deartha chun a chinntiú go spriocdhíreofar tacaí ar bhealach a chuirfidh leis an bhfáil ar chláir scoilbhunaithe do dhaltaí i scoileanna speisialta. Soláthraíonn clár scoilbhunaithe eispéireas níos iomlánaíche do dhaltaí agus cabhraíonn sé le daltaí ceangal a chothabháil leis an scoil agus lena gcomhdhaltaí. Aithníonn an treoirchlár Scoileanna Speisialta na castachtaí a bhaineann le clár samhraidh a eagrú i dtimpeallachtaí scoile speisialta. Déanfaidh Comhordaitheoir Náisiúnta nua don Chlár Samhraidh idirchaidreamh le Scoileanna Speisialta chun tacaíocht a thabhairt dóibh agus chun iad a éascú. Áireofar leis sin sainaithint a dhéanamh ar acmhainní foirne agus ar na háiteanna atá ar fáil do leanaí agus tacú le socruithe sonracha áitiúla idir scoileanna más gá. Tairgfidh an Comhordaitheoir Náisiúnta comhairle maidir le riachtanais riaracháin agus oiliúna freisin. Tabharfar ról nua mar eagraí isteach i ngach scoil mar chuid den chlár i mbliana freisin, rud a ghlacfaidh áit na n-uaireanta ullmhúcháin a bhí ann i mblianta roimhe. Tacóidh sé sin le scoileanna pleanáil a dhéanamh do shamhradh na bliana 2023 agus a rannpháirtíocht a shocrú ag céim i bhfad níos luaithe. Athraíodh teideal an fhormhaoirseora go 'Bainisteoir an Chláir Samhraidh' freisin. Tá feidhmeanna an róil sin mar an gcéanna tríd is tríd leis na feidhmeanna a bhí i gceist i mblianta roimhe. Níl ról an eagraí, ná ról an bhainisteora, teoranta don phríomhoide scoile. Moltar go bhforbrófaí na róil sin laistigh den scoil ar mhaithe leis an ualach oibre a mhaolú. Cruthóidh na róil sin deiseanna nua forbartha agus ceannaireachta do bhaill foirne scoile agus éascóidh siad fás i gceannaireacht dháilte laistigh de scoileanna. Tá an Clár Scoileanna Speisialta deartha chun a chinntiú go spriocdhíreofar tacaí ar bhealach a chuirfidh leis an bhfáil ar chláir scoilbhunaithe do dhaltaí i scoileanna speisialta. Féadfar an clár a reáchtáil ar feadh tréimhse idir dhá sheachtain agus cúig seachtaine, tráth ar bith le linn na laethanta saoire samhraidh scoile, agus níl sé teoranta do mhí Iúil amháin. Is ionann an soláthar foirne laistigh den rang don chlár Scoileanna Speisialta agus é sin a sholáthraítear do na leanaí rannpháirteacha le linn na gnáthscoilbhliana reatha. Ba cheart ceathrar daltaí ar a laghad a bheith ann i ngach grúpa don chlár Scoileanna Speisialta. Tá cur chuige solúbtha le glacadh ag an Roinn ina leith sin, áfach. Má bhíonn aon cheisteanna ag scoileanna maidir leis na tairseacha íosta nó maidir le hacmhainní breise, is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis an Roinn nó leis an gComhordaitheoir Náisiúnta. Seol ríomhphost chuig an Roinn ag schoolsummerprogramme ag education.gov.ie nó cuir glaoch ar líne chabhrach na Roinne ar 090 648 4292. Féadfar cláir shamhraidh a reáchtáil tráth ar bith le linn na laethanta saoire samhraidh. Mar shampla, féadfaidh scoil seachtain amháin dá chlár a reáchtáil i dtús na laethanta saoire samhraidh, agus seachtain amháin a reáchtáil ag deireadh na laethanta saoire samhraidh, más rud é go bhfreastalóidh sé sin ar riachtanais na ndaltaí agus na mball foirne ar an mbealach is fearr. Cé nach mór ról an eagraí a leithdháileadh ar mhúinteoir sonrach amháin, féadfar ról bhainisteoir an chláir samhraidh a chomhroinnt idir múinteoirí sa scoil. Beidh íocaíocht chomhlán sheasta €3,000 ag gabháil le ról nua an eagraí don chlár Scoileanna Speisialta. Íocfar a ráta pearsanta pá féin le múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta ar conradh a bheidh ag obair ar an gclár nó i ról bhainisteoir an chláir samhraidh. Is gá fórsa saothair a bheith ar fáil chun go n-éireoidh leis an gclár. Beidh ríthábhacht ag baint le luathfhógairt an chláir agus le ról an eagraí maidir lena chinntiú gur féidir spriocdhíriú ar bhaill foirne, idir bhaill foirne inmheánacha agus bhaill foirne sheachtracha, a earcú ag céim i bhfad níos luaithe den scoilbhliain. Má theastaíonn baill foirne sheachtracha ó Scoileanna Speisialta chun tacú lena gcláir, beidh tairseach ar fáil trínar féidir le múinteoirí agus cúntóirí Riachtanas Speisialta a bhfáil chun obair ar an gclár Scoileanna Speisialta a chlárú. Féadfaidh scoileanna, múinteoirí nua-cháilithe a bhainfidh céim amach sa samhradh a earcú, mar aon le múinteoirí fochéime faoi oiliúint, a chláraigh leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Bhealach 5. Íocfar a ráta caighdeánach ionadaithe féin le múinteoirí ionaid, le cúntóirí riachtanas speisialta, le múinteoirí nua-cháilithe agus le múinteoirí fochéime faoi oiliúint faoi Bhealach 5. Féadfaidh scoileanna oibrithe seachtracha eile a earcú chun páirt a ghlacadh ina gcláir freisin, amhail oibrithe chúram na luathóige, agus cúramóirí agus mic léinn ó dhisciplíní ábhartha amhail teiripe, altranas agus cúram sóisialta agus aroile. Beidh siad in ann sainroghanna pearsanta, ó thaobh láithreach agus fála de, a chur isteach tríd an tairseach. Sé an ráta pá a íoctar le Cúntóirí Riachtanas Speisialta an ráta a bheidh iníoctha le mic léinn agus le baill foirne neamhtheagaisc eile, lena n-áirítear oibrithe chúram na luathóige agus cúramóirí. Beidh an tairseach ar fáil ar educationposts.ie tamaillín tar éis an clár a sheoladh. Ar mhaithe leis an bpróiseas a shimpliú, beidh tairseach ar líne ar fáil do scoileanna chun go mbeidh siad in ann éilimh íocaíochta a chur isteach. Is iontrálaí sonraí a iontrálfaidh na héilimh agus is ceadaitheoir a cheadóidh iad ar leibhéal na scoile, ag gníomhú dóibh faoi threoir Bhainisteoir Chlár Samhraidh na scoile. Faoi mar a tharla sa bhliain 2022, déanfar éilimh a uathphróiseáil agus a íoc go díreach le múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta aonair tar éis éileamh atá comhlánaithe go hiomlán a fháil ó scoileanna. Laghdóidh sé sin go suntasach na creataí ama íocaíochta a bhí ann i mblianta roimhe. Soláthrófar oiliúint agus treoir do scoileanna agus dá n-eagraithe. Is trí oiliúint ar líne a éascófar é sin. Beidh tairseach ceadacháin ar líne ar fáil do scoileanna go luath ar gov.ie/summerprogramme. Tar éis do scoileanna clárú don chlár samhraidh, gheobhaidh siad ríomhphost ina sonrófar na hacmhainní foirne a leithdháileadh orthu. Féadfaidh scoileanna achomharc a dhéanamh in aghaidh leithdháiltí acmhainní. Foilseofar na spriocdhátaí le haghaidh clárú ar suíomh gréasáin na Roinne agus cuirfear iad in iúl go díreach do scoileanna. Tá tuilleadh mionsonraí faoi na scéimeanna ar fáil ag gov.ie/summer programme, lena n-áirítear faisnéis faoi na tacaí atá ar fáil agus faoi conas is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh.